ok nin tun ye min ye yati ale kumakan ale bɔlen isa sidibe ligue de bamakɔ ɲɛmaa ale an k'ale ka dakurunɲɛ damadɔni lamɛn mayo nin perezantelen kɔfɛ N'i y'o ta k'o jateminɛ je pense que c'est une très bonne chose mais seulement an tun bɛ min fɛ mayo nin présentation na bi a tun kan ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min fɛrɛlen don ka tɛmɛ nin kan que bɛɛ lajɛlen au même moment puisse être là ka se k'a ye ka fɛrɛ cogo min na ka se ka surtout kunnafoni na et en même temps a ka kɛ jamaba ɲɛna min tɛ nin jama ye mais ce n'est que partie remise n'ala sɔnna a ma an bɛ dugawu de kɛ mali ala ka mali taa ɲɛ nin mayo nin a ka kɛ sababu ye an bɛna kupu sɔrɔ ni mayo min ye ala k'o kɛ nin mayo ye ala ka kunnawolo di mali ma marɔku ala ka mali taa yɔrɔ jan Wala an bɛ arabi dɔn isa ka jakite ale ye mun ye marikete kɛ ɲamama ye n fira soma de futbolo la an kaale fana ka kumakan na mamaw bɔlen don a bɛ kalo damadɔ bɔ mɛ an ko an bɛna n'a ye taaso tɛ min bɛna an ka ye bibulu de tora sɛbɛn e ma a ye kunnafoni di an ma u tɛna ni fɛrɛɛrɛti fɔlɔ ni tile fila in na mali kɔnɔ min ye kɔɔrisɛri o de y'a kɛ an ye min bɛ taa mayo yɛrɛ ta u bolo la ka na n'o ye et puis min nana ni mayo ye o de y'a kɛ an ye retard dɔɔni ta an bɛ hakɛto ɲini mɔgɔ fɛ fɛnɛ an y'a kɛ sali min kɔnɔ o kɛra federation malienne sali kɔnɔ ye sali dɔgɔyara aw ma mais je pense que bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ jabugu dama kama tɛ san o san an b'a kɛ cogoya min na o tɛ nin cogoya ye deuxièmement nin mayo nin ye mayo kura de ye n'i y'a jateminɛ an y'a fɔ Airness mɔgɔ y'a fɔ ka kuma la ni président yɛrɛ y'a fɔ ka kuma la musa Sylvain k'a fɔ mali culture c'est à dire que cette année c'est l'année de la culture au mali an y'o de jateminɛ n'a ye mayo vert nin ye ka siya fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ k'o bɛɛ représenter dɔɔni dɔɔni dɔɔni k'a la n'a y'a lajɛ ka ɲa a b'o y'a la bɔbɔ b'a la kadɔ b'a la fila b'a la représentation ethnique caman b'a kɔnɔna la bɔn mayo jɛman in n'i ye mɔgɔ dɔ ɲininka a b'a fɔ ko mayo jɛman in ma falen a falenna an ka cadetw yɛrɛ jouera n'a ye mais mɔgɔ ma a yɔrɔnin faamuya n'a y'a jateminɛ ka ɲa an y'a kɔnɔna a cɛmancɛ in k'o fɛnɛ falen dɔɔni ka culture fara a kan et culture africaine parce que bi bi in na mali autoritéw ni anw bɛ fɛn de kɔnɔ AES de kɔnɔ donc an bɛ ka Afrique Afrique de kɔnɔ donc an y'a essayer à travers notre équipementier k'o bɛɛ yira qui est vraiment Malamine Kone en passe on a bien pensé Voilà, donc euh, an b'a fɔ sisan ko nin tun ye min ye Isaka Jakite ale kumakan ye min ye directeur euh, euh, national de sport donc Bubu Jalo ale fana tun bɛ min ye kɛnɛ kan yen nɔ an k'ale ka dakurunɲɛ damadɔni lamɛn

pour que ces aigles s'envolent plus haut dans les ciels marocains pour capables de se poser sur le toit de l'Afrique. voilà k'o kɛ an ka yɛlɛ bɛɛ lajɛlen kan donc euh, ninnu ye maillot di ye bi sɔgɔmada in na min ye fédération malienne de football ale dagayɔrɔ la mhm. donc euh, teliyala an b'a fɔ ko coupe madame kamara donc euh, min ye kabalakaw fɛ yen nɔ finale bolodalen don dimanche don kalo tile tan ani naani min ye fc negro ale ni min ye fc sayid olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yanni ni match in cɛ yanni ouverture kow cɛ sa Donc sini n'ala sɔnna a ma donc u bɛna maillot di kɛ min ye équipe fila in ma a bɛna kɛ min ye kabalakaw olu fɛ yen nɔ kalaban